So um no we will see it's all in the night really. San imirt dá nóiméad gan aon scór fós. Ceann contúirteach ag tuirlingt istigh ansan agus in airde a théann siad an ghrian sna súile b'fhéidir go bhfuil briseadh istigh ansan Níl obair mhaith déanta ag cosantóirí Phort Láirge go bhfuil sé curtha thar n-ais. Ag Corcaigh, deis acu siúd istigh, an clibirt imreoirí ag an deireadh, tá sé ag Corcaigh, blocáil maith déanta ansan, oibrithe amach chomh fada le Ruairc, Donovan ó Mhainistir Fhear Maí, deis ar an gcéad scór, an ceann san sínte isteach agus thar an trasnán ansan. Port Láirge. Ag lorg scór dá gcuid féin chun iad a shocrú, dar ndóigh. Buntáiste chomh fada is gur casadar i gcoinnibh Thiobraid Árann anseo. Deis anois ag Spain. Á, tá sé sin go healaíonta thar an trasnán ansan. Shíl mé gur bhuail an ceann so an réiteoir ach an imirt ag leanúint ar aghaidh. Tá siad ag iarraidh é a chur isteach go dtí Callum Coffey. Smacht go hálainn ag Coffey mar chomhluadar, Darragh Murphy. Coffey, Ó, blocáil maith déanta ach níl an chontúirt glanta. Trasna isteach go dtí Seán Coughlan, b'fhéidir go bhfuil deis anseo ag Corcaigh. Ar cúl agus ag an deireadh tá siad sásta tré Eoin Ó Sé an cúilín a thógaint. Seo an chéad deis a bheith i gceannas ar a chontae agus na mionúir féna chúram. Tá foireann mhaith aige. Deis ag Spain. Féachann sé in airde. An ceann san ag taisteal. Á! Sár scil agus ealaíon. An tríú cúilín ag fear Bhaile Mhic Gonair. Port Láirge teacht anois cóngarach don líne. Obair le déanamh í seo a choimeád laistigh. Déanta go maith ag an deireadh ag Port Láirge agus ag Dylan Murphy ón Ruán Mór. An ceann san scaoilte isteach agus scór an chluiche go dtí seo. Don tarna bhabhta tráthnóna táimid cothrom. Ag an deireadh Corcaigh tré Colm Garde ábalta sin a ghlanadh agus obair le déanamh istigh anois. An ceann san ag tuirlingt, ag preabadh ag an deireadh amach go dtí Cormac Deane, cúilín go dtí seo, Deane ag dul isteach mar a dhéanfadh an t-athair agus thar an trasnán! Fear Chill Ia an tarna cúilín aige siúd. Faighte ag Gearóid Ó Sé ag dul ar ruathar, deis ag an lántosaí anois Shane Power, seans ansan ar chúl ó! Stoptha! Sábháil iontach ag Tom A Walsh istigh sa chúl. Beidh buille cúig mhéadar seasca ag Port Láirge ach deis glórmhar ansan ar chúl Power. agus cúl ar a intinn ach bhí an cúl báire lán ábalta é sin a stopadh. Ní bheidh fonn ar an farasbarr sin a bheith oscailte mórán eile, Corcaigh ag teacht arís, misneach go cinnte ina gcuid imeartha seo chun Jack Counihan. Spás anois oscailte ag Tom A Walsh, deis ar an tríú cúilín agus tá sé aige ach ceisteanna fé chosaint Phort Láirge. Beidh siad breá sásta mar a sheasann cúrsaí. An fear a tháinig isteach ag an mbriseadh, sin é Ryan Dineen ó Rogha Éireann, spás na páirce i Staid Semple os a chomhair, deis ar an gcéad scór dá chuid anseo tráthnóna agus tá sé sin aige! Sár-iarracht ansan ag Corcaigh. Anois thóg sé tamaillín dóibh b'fhéidir socrú an féidir le Corcaigh teacht thar n-ais ar an dtaobh eile. Tá seilbh acu, tá beirt Déiseach ag seasamh an fhóid istigh. Seilbh coimeádta ansan ach an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt. Is réiteoir an-chliste é agus deis anois ar an dtaobh líne geall leis ag Craig O'Sullivan. An cúigiú ceann aige? Tá go deimhin! Sárchúilín ag O'Sullivan. Beirt ansan ag iarraidh é a stopadh, deacrachtaí an pas a thabhairt uaidh. Tá sé plúchta istigh ann anois. Shane Power sleamhnaithe istigh dtí Cormac Spain. Seo é an fear contúirteach. Spain idir dhá chomhairle tabharfaidh sé fén gcúl. Ó cad é mar cúl ag Cormac Spain do Phort Láirge agus tá na Déisigh óga ina ndúiseacht anois. Mar a dhéanfadh Paul Flynn atá ar faire isteach ón dtaobh líne. Spain le hurchar de chúl. agus tá trí nóimeat go leith fós le dul. Cúl den chéad scoth ansan ag Spain ach ar an dtaobh eile. Deis ag Corcaigh cúl dá gcuid féin a aimsiú agus tá sé aige! Neadaithe sa líontán ag Sam Ring. Á tá na cúil ag teacht anois! Port Láirge ag teacht thar n-ais ach ar an dtaobh eile, Sam Ring ó Carraig Tuathail le hurchar isteach sa líontán agus iad ag dul anois cúl ar chúl. An. bhearna a chur thar n-ais go dtí aon chúl amháin is dóigh liom an cúilín a thógfaidh sé. Beidh triail agus deis amháin eile. Thriail sé cúl níos túisce triaileann sé cúl arís! Agus tá sé imithe isteach go dtí an eangach ag Cormac Spain. An t-am caite anseo, Staid Semple, Corcaigh rómhaith istigh ann, Colm Garde in airde agus deis Craobh na Mumhan a bhuachaint mar atá déanta ag Corcaigh. Siad a bhí níos fearr ón tús, siad Corcaigh atá ag ceiliúradh anseo.